The DC uthenga wanga wa mamawa uno tisanayambe kukamba nkhani ina iliyonse tisanayambe kusanthula za mavuto amene akukumana ndi amalawi ndimafuna uthenga uwu upite kwa purezidenti wa dziko lino komanso wamkulu wa nkhondo wa dziko lino Ena nkumanena kuti bwanji iwe ukulowerera nkhani za security, nkhani za ku army. Ayi, posatira zimene zachitika ku drc kumene ife taluza, tataya miyoyo ya asilikali, men in uniform, ndafuna ndinene ichi kunena kuti ngati dziko tikuyenera tikhale pamodzi, tiapempherere asilikali athu, amene amwalira in the line of duty. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti anthu ena zikachitika zangati izi samakhala serious, samachita reflect ndikuona kuti kodi anthu amene afa aja afa chifukwa chani? Anthutu amene afa aja afa in the line of duty ndipo amene afa aja ndi Amalawi tinganene kuti mwachidule kunena kuti ziko la malawi lafa that is why ifeyo tikuyenera tikhale okhuzidwa titenge nthawi ngati amalawi monga mmene timachitira kupempherera mizimu ya asilikali amene amwalira ku drc komabe funso nkumafunsa kuti kodi asilikali amenewawa akamamwalira chonchija mu dziko la eni ifeyonso pokhala a sovereign state kodi anthu amene ajawa inuyo ngati akuluakulu a president komanso wamkulu wa nkhondo kodi anthu amene aja amakhala ndi insurance kodi magwirizano kapena migwirizano imene timapangayi ndi migwirizano yokuti imampindulira ndani imapindulira dziko la malawi kodi ngati anthu amene ajawo amwalira ku drc aja kunoko kumuzi anasiya family anasiya ana asiya abale awo kodi abale awo aja akhala bwanji apindula chani kodi nkhondo imene ija ya ku drc ifeyo ngati ziko timapindula chani tikamawatumiza asilikali athu both apolisi komanso a army ndikumapita kumakalondera zinthu za eni kunja uko, ngati migodi ndi zina ndi zina ndi mafuta, kodi ifeyo as a country timapindula chani? Do we need to continue sending our men in, in uniform ndikumakangophedwa? Kodi anthu amene ajawo akaphedwa as a SADC region dziko la Malawi limapindulapo chani? Kodi tikamamvesera mkatimo amanena kuti ati a Sadc ndi a UN ndiosiyana, a UN akatenga anthu amakapereka zida zokwanira zogwirizana ndi anthu amene akumenyana nawo ngati ma M23 rebels. Kodi anthu amene ajawo akamapita kumeneko ifeyo ngati dziko timawapasa zida zokwanira? komanso zidazo tili nazo chabwino tiyerekeze kuti zidazo tilibe what do we do komanso tikayiona nkhondo ya ku drc inayambira kalekale nthawi ya julius nyerere i remember julius nyerere anazanenaponso nkhani imeneyi ya ma- ya matusi chifukwa anthu amene aja ndi matusi Kodi tikaafufuza matusi akuchokera kuti, ali mbali yakuti, muona kuti kalekalelo dziko limene lijalo linali uh, pakati po, pogawanika koma linali limodzi ndi Rwanda. DRC ndi Rwanda linali dziko limodzi. Tinganene kuti anthu aja akumenyana ajawo ndi amodzi. kodi nkhondo imene ijayo kuti izathe ikufuna chani ikufuna political solution si ikufuna mayiko kuti azipita kuno kumakalondera zinthu zija because zinthu zija zikunkerankerabe kumakangana anthu aja pakufunikira kuti atsogoleri a mayiko onse mu africa komanso amene amatithandizira abwere apeze a political solution ngakhale julius nyerere ananenaponso zimenezo kunena kuti n- nkhondo imene ijayo ikufunika political p- solution and anthu amene akumenyana aja mukaafufuza bwinobwino mupeza kuti anthu ajawo ndi zigawenga za paul kagame kodi paul kagame ndi ndani paul kagame ndi president wa ku rwanda tsopano ngati ali president wa ku rwanda president wa ku rwandayo ndi amenenso ali pa ubale ndi dziko la malawi tikamaona ubale umene ulipo wa rwanda ndi dziko la malawi ndi ubale onunkhira bwino kwambiri ndiye lero amene ali mzanu ujayo mukuma- mukuma- akuma- mukumatenga ana anu ndikumapita mu dera lina koma mzanu uja ndikumakakupherani anthu anu nzeru zilipo tikuyenera tiganize mozama mukamapanga ma resolutions ena muziga- muzikhala pansi ndikumawunikira zinthu za ngati zimenezi kuti ife we are a sovereign state do we need to go and fight in drc imene nthawi imeneyoyo inali part of germany analitenga dziko lijalo kodi anthu athu akamapita kumene koko akupita kukatani akungopita kuti azikangophedwa yeti ziko lijalo amene akumenyana nayo ndi inu nza- ndi nzanu wa inuyu nzawo wa malawi Lu- wa ku- wa- president wa wa ku rwanda paul kagame ndiye munthu uzicheza ndi nzako kumanena kuti iwe ndi iwe ndi bwanawe wanga iweyo ndiponda apa ndipondepo koma kuseliku akumapita ndikumakakuphera ana ako Nze- chanzeru chilipo komanso tikamatumiza men in uniform timapita ku parliament ndikukachita seek leave chifukwa parliament has got the, the, the right to say no or not kodi kodi komiti ya parliament yoona za security kumenenso ine ndinakhalako committee of parliament ya security kumene inenso ndinagwirako ntchito kodi mmapitako ndikukachita teki kapena seek leave izi ndizooneka ngati zophweka koma kusogoloko zikhala ni ma repercussions chifukwa anthu athu in uniform akumwalira kodi z- amene tikumenyana nawo ali ndi ma ma jet fighters ali ndi mfuti so sophisticated za tekinoloji imene zabwera pano ifeyo dziko lathu tili ndi kuthekera sikumangothamanga kumakonena kuti ayi e ameneyu bwanji akulankhula zinthu zokhuzana ndi security this is moyo wa munthu amene amwalira aja ndi amalawi ndipo ndizopweteka kwambiri kuti ifeyo tizilandira mitembo ya abale athu kodi uli iweyo abale ako angamve bwanji Pamene wamwalira munthu mmodzi wamwalira anthu awiri ndiye kuti ziko lonse lamwalira because anthu amene ajawo amaka amwalira while fighting while representing Malawi. So ndikupempheni inu akuluakulu muzikhala ndi ma, ujeni ma meetings ndikumakambirana zinthu za ngati zimenezi otherwise ku polisi anthu azingomwalira ku army anthu azingomwalira even zimenezi za insurance ziku, zikuyeneranso muziyikenso ngakhale at a local eh, level kumaziganiza ati pa- pa- pamene tili muziko momuno kuti kodi asilikali athu akamapita koma akagwira ntchito akapanga ngozi akamwalira ali ku ntchito kodi ngati ziko timatani chifukwa ndiye kuti pamene pajapo moyo wa ananso azizunzika moyo wawo azikhala movuta mkazi azikhala movutika azibale awonso azikhala mozunzika ndamva chisoni kwambiri ndikuwona pa sabc uh, ndikuona pa bbc kuti uh, m23 rebels amene ndi zigawenga za paul kagame zapweteka asilikali za zapha asilikali ndizomvetsa chisoni kwambiri Choncho a Malawi tiyeni tipemphere mizimu ya abale amenewa kuti iwuse mu mtendere. Pamene tikuyang'anayang'ana, pamene tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana, pamene tikukumana ndi zophinjo zosiyanasiyana, tisaiwalirenso kuwaikiza azibale amenewa m'mapemphero. lero ndi pa 27 siku limene tamiya ja akupita ku khoti Naku- nakupemphani dzulo a malawi apanso ndikukupemphani kunena kuti dziko lino ndi la democracy dziko lino si la munthu tiyenera tizitetezana dziko lino anthu ali ndi ufulu ozuzula boma ndipo ngati ali ndi ufulu ozu- ozuzula olankhula palibe wina achati aziopseza anzache paja mmalawi muno mukuchitika zinthu zopusa kwambiri kuchokera kwa asogoleri athu izizi izi zomati wina, wina aja akangolankhula ndikumanena kuti tiyeni timmange tiyeni timmange ndi uchisiru kwambiri ndipo ifeyo amalawi tisalolere zimenezizi munthu mmodzi kuchitiridwa attacked ma- amene ali mmalawi ndiye kuti tonse we are attacked munthu mmodzi ku- kuphedwa amene ali mmalawi ndiye kuti tonse taphedwa munthu mmodzi kumangidwa ndiye kuti tonse tamangidwa tikuyenera tizipereka tizipasana sapoti kaya wamangidwa yendo wakumpoto tiyeni timpase sapoti kaya ndi wapakati timpase sapoti kaya ndi wakumwera timpase sapoti kaya ndi eastern region timpase sapoti kaya ndi ngoni kaya ndi mtumbuka kaya ndi muyawo kaya ndi mulomwe nyakusa mm, nkhonde uh, ujeni um, um, uh, mitundu yonse alomwe uh, asena tiyeni tizipasana support because we are malawians ndiye ndikupempheni mmawa uno tiyeni amalawi tikonzeke tikapereke support chifukwa zimene zikuchitika muno malawi tsilole dziko ili likupita ku one party state Ndipo anthu ngati mmaganiza kuti mcp izasintha mcp sizasintha chifukwa iwo aja anabadwa mu autocratic rule sanabadwe mu democracy ndipo zochita zawo ndi zimenezo basi zowopseza anthu zokupha anthu ndi mmene amapangira kale muja. Kuteroko fisi ndi fisi ananenapo Kamulepo Kaluwa. Fisi ndi fisi. Kumutenga m'phiri ili kukamusiya ili la Bunda li, kumuchotsa la Bunda kukamusiya la Dedza, kumuchotsa la Dedza kukamusiya ku, ku Muwa adzakhalabe fisi. Fisi ndi fisi. So inu amene mmaona ngati mcp izasintha ndipo siizasintha ndi mmene ilili, iyo ija ndi ya nkhanza. Kuteroko tikati nkhanza, tikati kupha, tikati kuzunza ndiye ndi mcp iyo motero kuti kumapanga mgwirizano zipani zinazi kumapanga mgwirizano ndi mcp mukungozitayisapo nthawi chifukwa amene mungasinthe ndi inu a udf mungasinthe ndi inu a dpp mungasinthe ndi inu aford mungasinthe ndi inu chipani cha a mbewe mungasinthe ndi inu a zipani zinanu ah, ngati a pp koma iwowo sangasinthe chifukwa chani inu ndi a democracy munabadwa mu democratic rule pomwe ena aja anabadwa mu autocratic ya mcp ntchito zawo ndi zimenezo ndofunika munthu olo ka- kale lija mwana amene olo akamakwatiwa amamfunsa kuti ukukakwatiwa ndi ndani akangonena kuti ndi munthu wakuti wakuti ameneyo ayi si mtundu wathu ameneyoyo ayi uzazuzika mwana iwe makolo athu amatiuza choncho choncho inu ana amene mwangobadwa kumene samalani ndi mcp mcp chimene akuziwa ndi kumaopseza anthu kumamanga anthu kuti azipha anthu ndi zimene amaziwatu kungolankhula basi amene tnn kuujeni tikammange pena ama- amachita kulesana paja aliko ena anzeru amene anabadwa mu democracy amawalesa anzawo koma aliko ena ankhanza amene amangofuna aziopseza anthu chimene akuziwa iwo ndi kuba basi that is why pena paliponse anthu atengera nawonso angoba tapitani ku, ku, ku Jeratu primary school mukaone kumenekoko bungwe linayikako madzi ku Jeratu primary school ku Chikwawa linayikako madzi kumenekoko kuti anthu azimwa a community azimwa kuphatikiza ana lero headmaster wa kumeneko akuwalipirisa anthu amene aku- azungulira kumenekoko amene madzi alibe madzi ndi moyotu koma headmaster wa pajeratu primary school akumalipirisa anthu 5000 madzi kuti azimwa madziwo, amenewowo ndi aulere, madziwo ndi a bungwe, koma headmaster wina wa pa Jeratu ndi ma ziphunzitsi ake akum, akum, akumalipiritsa anthu madzi. That is, that is total nonsense, corruption yeniyeni. mukayang'ana mu- mukapita madera m- madera ngati mmene alili ngati kucheni ku- ku- ku- ku- ku- kumangochi kumakanjira mukaone nkhani za corruption muona kuti kumene kujaku anthu akuvutika kopsa chikhalireni icho ati kwasankhidwa posachedwapa ati minister koma ku malawi ku malawi ndikokoma kwambiri Ayi, kaya ndizapuma kaya tapitani ku nkhotakota inu tapitani ku nkhotakota ku nkhotakota kuli mavuto opsa mavuto makamaka alimi a nzimbe ndi ku Chikwawaku alimi a nzimbe ngati kuli alimi amene Amalawi amene akuzunzika ndi alimitu amangoberedwa palibe chimene amapanga iye ayi tikakudulani ichi mene amapangira amazunzilira afodya takudulani ichi takudulani ichi alimi ankanjoya kale nthawi ya achina bakiri muluzi nthawi ya achina kamuzu nthawi ya achina bingu wa muthalika alimi ankanjoya kunjoya kumagula magalimoto koma lero eh, eh, eh, palibe palibe palibe kugula galimoto kuzunzika koopsa nayenso mfumu ina kumeneko kunkhotakotako yathamangitsanso ya- yathamangitsanso aujeni azungu atamangamanga chipatala basi kuwathamangitsa ati ati chifukwa chake kuti iye ndi msilamu zilipobe zimenezo tikapita ukuku ku- kuma- kumapanga sukuluku ku Thekerani mapa- mapanga health center kumenekonso nawonso mafumu ndi madokotala akuwauza anthu kuti azipereka ndalama mudzi wina uliwonse upereke 500 wakuti 1000 ati amange nyumba ya, ya, ya, ya dokotala ndizoona amene sapereka ndalama akumuuza kuti sulan- su- suulandira mankhwala o aliyense osapereka ndalama akumamubweza ku chipatala kunena kuti bwererani mudzi wanu sunakwanitse target kodi amalawi ife mitu yathu koma ikuyenda bwino zoona tsiku la leroli munthu akanene kuti tapanga uje pulogalamu malamulo onena kuti aliyense obwera ku chipatala azipereka ndalama yokuti timangire nyumba ya dokotala inu ndi i- i- i- ntchito imeneyo ndi yanu ntchito imeneyo ndi ya boma ngati boma lalephera kuli bwino uje dokotala wawoyo amuchotseko osakhala kumazunza anthu amene ali kale pa mavuto kale ndiye muzika- muzikayikanso pa mavuto enanso anthu alibe ndalama tikunena panopa ndiye inuyo muzikatenganso kunena kuti ayi ziperekani ndalama kuti tim- tim- timmangire nyumba dokotala ujeni eh, ujeni ndalama ya constituency development fund ili kutiko mp wanu ali kuti nanga bu- chi- chipatala chanu chachikulu cha ku Thyolo chili kutiko funding yawo ili kuti ndi uchitsiru umene ukuchitika muno malawi ndiye osamalolera Amalawi zimenezozo mukafuna ku- akafuna kuku- kuku- kukuzunzani choncho basi amene wosapereka ndalama ya kumenyanani nawonso chifukwa amwene atitola kwambiri Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly child from Jeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.